Адыгэбзэр пщӏэн, адыгэбзэкӏэ псэлъэн щӏыхуейр абы фейдэ гуэр къыхэпхын щхьэкӏэкъым, атӏэ адыгэу укъэнэжын папщӏэщ. куэдым урегъэгупсыс мы псалъэ купщӏафӏэхэм. Икӏи ахэмкӏэ къыдэугуэшауэ щытащ адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлӏэу илъэс зыбжанэ ипэ нэтын щыдгъэхьэзырым щыгъуэ, филологие щӏэныгъэхэмкӏэ я доктор Бищӏо Борис. Иджы щӏэныгъэлӏыр илъэс блыщӏ щрикъум ирихьэлӏэу ар къыщалъхуа, къыщыхъуа Хьэтуей жылэм пшыхь хузыхашащ. Пшыхьым кърихьэлӏащ Борис Зэрыцӏыкӏурэ къыдэгъуэгурыкӏуа и ныбжьэгъу, и лэжьэгъухэр икӏи ахэр къыдэугуэшащ гъащӏэ гъуэгуанэ къыздакӏуэм зэрихьэлӏа ӏуэхугъуэхэмкӏэ, я нэгу щӏэкӏахэмкӏэ.
Тхылъ къыдэкӏам лъэтеуви хуэтщӏу, дэри дифӏ дгъэлъапӏэу ныщхьэбэрей пшыхьыр къетхьэлӏэну апхуэдэ гуращэ дахэ диӏэщ. Иджыпсту пшыхьыр къызӏуихыну утыкум къызогъэблагъэ Хьэтуей жылэм и ӏэтащхьэ Дзыхьмыщӏ Анзор. Псоми сэлам гуапэ фыдох, нобэрей ди пшыхьыр къыддэзыгъэлъэпӏэну кърихьэлӏа псоми. Борис, къохъусыж, къеблэгъэж ди къуэшышхуэ, нобэ уи ӏуэхур къыбдигъэлъэпӏэну къыббгъэдэуву ди жылэ дахэм къытхуэкӏуа уи ныбжьэгъухэр куэдрэ къыпкъуэту пхуэузыншэу уи япэ иту, фызэкъуэмыхуу, фи хэхъуэмрэ фи дахэм фи ӏэдакъэщӏэкӏхэмрэ вгъэбагъуэу, Куэдрэ Тхьэм фытхуигъэпсэу. Тхуэмыухыу нэху щыху дыхъуэхъуэфынуэ щхьа, дэ ди жылэм уэ ди щхьэ лъагэу дыбгъэӏэту тхыдэрэ адыгагъэ, цӏыхугъэ, адыгэ культурэм узелэжьа лэжьыгъэу хэплъхьам теухуауэ уздэлэжьахэм нобэ уи пшыхьыр ягъэлъэпӏэну дахэӏейуэ пхузэӏуахащи, уи лэжьэгъуу щытахэр, уи шыпхъухэри куэдрэ Тхьэм пхуигъэпсэу, уи къуэшхэр, районым къикӏыу къэкӏуахэр, псоми ину берычэт бесын ждоӏэ. Борис дэрэ зы гуэр тӏэкӏу дызэщхьу историем хэтщ. Борис хамэ къэрал куэдым къыщикӏухьа, ди адыгэбзэ, ди адыгэ культурэ уэ фӏыуэ зэрыплъагъум, уэ ди жылэм фӏыуэ зэрыплъагъум фыщыгъуазэ псори. Абы щымыгъуазэ мыде зыри щӏэсӏымэ, уэ адыгэбзэр уи псэм зэрыхэлъым хуэдэу Хьэтуей жылэми ди псэм хэтщ адыгэбзэр. Адыгэбзэ уэри упсэлъафэщи, мылъку щхьаӏым щӏэбджыну хуейр, мылъку щхьаӏым щӏэпӏыгъыну хуейр. Дызэрыадыгэмкӏэ ди щхьэ лъагэ тӏэту дунейм тетын хуей сэ къызолъытэ. Уи бзэм нэхъ лъапӏэ зыри щыӏэкъыми, зи бзэр зыгъэлъэпӏэфын псори Тхьэм дищӏ, зыхъумэжыфын Тхьэм дищӏ, абы теухуауэ Хьэтуей жылэ ди псэм ди адыгэбзэр хэлъщ, Лэскэн куейм Управление образованием и унафэщӏым и къуэдзэ Едгъул Залинэ. Сэлам гуапэ фызох хьэщӏэхэм. Къеблэгъахэми, сэ къапщтэщтым сылӏыкӏуэу аращ нобэ, район ӏэтащхьэм къыбгъэдэкӏыу, начальник управления образованием къыбгъэдэкӏыу, ину берычэт бесыну жесӏэну сыхуейт, псалъэ дахэ тхужеӏыж жиӏащ. Адыгэбзэр мыкӏуэдыжыным, тхыдэр мыкӏуэдыжыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэфщӏащ. Иджыпстурей зэманым школымрэ егъэджакӏуэмрэ я пащхьэм Я плӏэм лэжьыгъэшхуэ дэлъщ бзэр мыкӏуэдыжыным, тхыдэ мыкӏуэдыжыным, сабийм ар ябгъэдэлъхьэным, адэ-анэхэм ар къагурыгъэӏуэным. Урысыбзэр тӏэкӏу къытекӏуэ хуэдэу Анзори жиӏащи, щыхъум, адыгэбзэр нэхъ къатехьэлъу сабийхэр щыхъу зэманым дрихьэлӏащи. Егъэлеяуэ лэжьыгъэшхуэ ивогъэкӏуэкӏ, узыншэу дяпэ Тхьэм куэдрэ фригъэт. Фи ӏэдакъэщӏэкӏ куэд тлъагъуу.
Псалъэ гуапэкӏэрэ Бищӏо Борис зыхуигъэзэну утыкум къызогъэблагъэ Хьэтуей курыт еджапӏэм и унафэщӏ Гупсешэ Залинэ. Сэлам гуапэ фызох нобэрей гуфӏэгъуэ зэӏущӏэм кърихьэлӏа псоми. Гуапэщ нобэ хуэдэ зэӏущӏэм ухэтынуи къызэбгъэпэщынуи. Борис зымыцӏыху мы къуажэм къыщыбгъуэтыну къыщӏэкӏынукъым. Ди еджапӏэм щеджэ еджакӏуэхэм щӏэх-щӏэхыурэ Борис, уэ птеухуа пшыхьхэр къызэрагъэпэщ, псом хуэмыдэу щӏэныгъэм и тхьэмахуэхэм деж. Ауэ шэч хэмылъу, нобэ хуэдэ зэӏущӏэм щӏэныгъэлӏ зыбжанэ зэгъусэу плъагъуныр, къэпцӏыхуныр икъукӏэ щхьэпэщ ди еджакӏуэхэм я дежкӏэ. Фэ фи псалъэ дахэхэм, фи щӏэныгъэм, фи жыӏэхэм щӏэблэщӏэр. Едэӏуэныр, щӏэпӏыкӏыныр насыпышхуэщ. Борис, уи ӏэдакъэщӏэкӏхэм набдзэгубдзаплъэу дыкӏэлъоплъ, уи ехъулӏэныгъэхэми икъукӏэ дрогушхуэ. Дынохъуэхъу узыншагъэ быдэ уиӏэу, нобэ нэхъыкӏэ умыхъуу, уи ӏэдакъэщӏэкӏ куэдхэмкӏэ ди лъэпкъыр дыбгъэгуфӏэну, дыбгъэгушхуэну. Борис курыт еджапӏэм япэу щыщӏэбэкъуам Къыщыщӏэдзауэ курыт еджапӏэр къиухыхункӏэ дэщӏыгъуа и классэгъуа и ныбжьэгъу Нот Хьэсэнбий нобэ ди зэӏущӏэм кърихьэлӏащ. Си гуапэщ нобэ Бищӏо Борис дгъэлъэпӏэну дызэрызэхуэзар. Бищӏо Борис хуэдэхэр зырызщ. Ар и гъащӏэ псом еши зыгъэпсэхуи имыщӏэу адыгэ лъэпкъым толажьэ. Сохъуэхъу илъэс куэдкӏэ тхуэузыншэу зыщӏэхъуэпсхэр сытым дежи къехъулӏэу иджыри куэдрэ адыгэ лъэпкъым тхуэлэжьэфыну, псэуну. Борисрэ сэрэ зы хьэблэ дыкъыщалъхуащ. Дыщапӏащ, зы классым дыщызэдеджащ. Борис школым дыщӏэсыху фӏы дыдэу еджащ. Ар егъэлеяуэ дихьэхырт литературэм, абы и фӏэфӏт адыгэбзэри урысыбзэри. Зы махуи дэкӏтэкъым Борис адрей классым щӏэс дэтхэнэ зыми, нэхъыбэрэ а урокхэм зыгуэр. Жрамыгъэӏэу, сощӏэж зыгуэр тхылъым къеджэн хуей хъуамэ, сытым щыгъуи кърагъаджэр Барист. Дэ цӏыкӏухэр псори дыдихьэхауэ дедаӏуэрт ар къызэджэхэр. Хъыбару щытми, таурыхъми, псысэми е уэрэдыжьми, Барис зы махуи блигъэкӏтэкъым. Библиотекэм щӏэмыхьэу тобэ ирехъу школ библиотекэми, къуажэ библиотекэми тхылъ къыдинауэ къыщӏэкӏынкъым Борис зэмыджа. Псым и жапӏэр езым егъуэтыж, жаӏэ хабзэщ адыгэхэм. Борис и гум адыгэбзэм хуиӏэ лъагъуныгъэм хуишащ нобэ зыхуэӏэижь бзэ щӏэныгъэм. Щӏэныгъэ зэгъэгъуэтыныр ар. Гугъуехьышхуэрэ ерыщагъ инрэ зыпылъ ӏуэхущ, жиӏащ еджагъэшхуэ щӏэныгъэм и щыгум нэсу абы и нурыр зытепсэнур, а лъагапӏэм ухуэзышэ мывалъэ гъуэгум къимыкӏуэту ирикӏуэращ, гъащӏэми щӏэныгъэми апхуэдэ. Лъагапӏэхэр иубыдащ Бищӏо Борис. Адыгэ лъэпкъым и пщӏэр дуней псом лъагэу щызыӏэтахэм уащыщщ. Уи цӏэр жыжьэу фӏыкӏэ щыӏуащ.
Бакуу Хъанджэрий и тхыгъэм ящыщ зы я къуажэ тхакӏуэ гуэрым тепсэлъыхьу мыпхуэдэ псалъэхэм сыкъеджауэ щытащ. Цӏыхум сыт хуэдиз щӏэныгъэ бгъэдэмылъами, сыт хуэдиз лъагапӏэ зыӏэримыгъэхьами, Зыхуэдэ цӏыхур къэпщӏэн щхьэкӏэ ар щалъхуа жылэм ущыщӏэупщӏэн хуейщ жиӏэу, абы и лъэныкъуэкӏэ Борис укъуэдыхьу щытмэ, мис нетӏэ псэлъахэми япэкӏэ зэрыжаӏащи, зы цӏыхуи къыдэкӏыну къыщӏэкӏыркъым жылэм зы ӏей гуэр Борис ехьэлӏауэ жаӏэфыну. Борис дзэм къулыкъу щищӏащ, Германием щыӏауэ щытащ. Си сабий акъылым апщыгъуэ дынэхъ цӏыкӏути, дэ зыми гуи къытлъитащэу къыщӏэкӏынтэкъым, апщыгъуэ ихъуреягъкӏэр къэдуфэрэзыхьу дыщытурат, ауэ итӏысхьауэ си акъылым исхэм ящыщ зыщ Борис къыщекӏуэлӏэжар. Мо и шумэданэм дэзу дызэрыхьэблэшхуэу, лъагъуныгъэ ин, лъагъуныгъэ куу зякум дэлъ хьэблэу ауэдэу дыщытащ. Шэч хэмылъу ар зи фӏыщӏэр ди нэхъыжьхэрат, ауэ иджыпстущ абы ущегупсысыжыр. Ауэ мис а къыщыщӏыхьэжам щыгъуэ илъэситӏкӏэ къэта щӏалэм, Щхьэ псалъэм папщӏэ хьэблэ сабийхэр япэ иригъэщу абы егупсысын хуейт? Абы и шумэданэм дэлъауэ щытащ, куэду жьэрыӏуатэу фӏэкӏа, зэхэдмыхауэ, зэи дымылъэгъуа жвачкэкӏэ зэджэм хуэдэу куэд къытхуихьауэ, абы нэмыщӏкӏэ наклейкэ жыхуаӏэхэр ӏуэрыӏуэтэжу фӏэкӏа зэхэдмыхауэ ахэр ди тхылъылъэхэм икӏэмкӏэ кӏэрыдгъэуауэ дэ нэхърэ нэхъ пащтыхь къуажэм дэмыс хуэдэу зэман куэдкӏэ къетхьэкӏауэ щытащ. Апхуэдэ тыгъэ дахэхэр сытым дежи Борис игу къэкӏыу щытащ. А зэманым и закъуэкъым Дэнэ щӏыпӏэ щымыӏами, и сомыр щынэхъ мащӏэми, и сомыр щынэхъыбэми, цӏыху гулъытэр япэ иригъэщу нобэ къыздэсым Борис мэпсэу. Абы иужькӏэ дзэ къулыкъур кърихьэлӏа нэужькӏэ ди Къэбэрдей къэрал университетым Историко-филологическэ факультетым адыгэбзэ къудамэм щӏэтӏысхьауэ щытащ. Си нэгу щӏэтыжыр Борис япэ дыдэ щӏэныгъэ ищхьэ зригъэгъуэтыну абы кӏуауэ щытар. Апхуэдизкӏэ къытхуэгъэсыжтэкъыми, дэтхэнэ уэрамкӏэу пӏэрэ къыздыкъуэкӏыжыну жытӏэу щэбэт махуэ къэсыхункӏэ Борис дыпэплъэт. А ӏэфӏыкӏэ къытхуихьэм нэмыщӏкӏэ иджыри нэгъуэщӏ фӏыгъуэ гуэри гъусэт абы. Уэршэр дахэ хьэблэм щекӏуэкӏым, абы дэ дыхагъэпсэлъыхьыххэнутэкъым, ауэ моуэ и ӏуфэхэм дыӏутурэ хъыбар жаӏэхэм драгъэдаӏуэу щытмэ, дэ нэхъ нэхъ насыпыфӏэ щымыӏэ, ауэдэу къытщыхъуу, ауэдэу дыщӏэдэӏуу щытащ. Иджыпсту зэманым изогъэгъэзэжри, согупсысыжри а зэманым а уэршэр дахэхэм зыгуэр яубу, зыгуэрым и цӏэ нэпейкӏэ Зыгуэр ягъэӏуну иужь иту апхуэдэ лъэпкъ щыӏэтэкъым. Борис зытепсэлъыхьхэр а студент гъащӏэм Налшык дэ дызыщымыгъуазэ икӏи зищӏысыр дымыщӏэм, тхылъыщӏэ къыдэкӏамэ, а тхылъыщӏэм еджауэ, абыкӏэ и студентэгъухэм дэгуэшауэ, абы и еплъыкӏэр жаӏэу, спектакль Гуэр премьерэ ягъэувамэ, абы актерхэм къехъулӏа ролхэр къыщӏехъулӏауэ къащыхъур, щэнхабзэмкӏэ зэхуэс гуэрхэр щыӏауэ щытмэ, кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ, псори зы сэбэпынагъ гуэр къызыхэпхынти, апхуэдизкӏэ а зэманым сэ къысщыхъут, Борис. Дэщыӏэ щӏыпӏэр Налшыку щытми, си дежкӏэ зы жыжьэ гуэру, зы фӏыгъуэ гуэру, насыпым и курыкупсэм хэту, щэбэт махуэхэм а насыпым, а гурыфӏыгъуэ, а дэрэжэгъуэм щыщ зы ӏыхьэ мащӏэ дыдэ хъууэ щытми, щэбэт махуэм къытхуихьыжурэ къэкӏуэжу, дэри къытхуэмыгъэсу, езыми зы щэбэт къэмыну, Зы тхьэмахуэ димыгъэкӏыу къэкӏуэжу щытащ. Иджыпсту Борис папщӏэ бланэ щалъху мэкӏуэж уэрэдым федаӏуэ. Щигъакъуэр хэтиыкъым, щалъхуауэ и къуажэщ. Химыххэр и псэм хэтми, щалъхуауэ и пщӏантӏэщ. Нэкӏуэр щэ

Сэ мыхуэдэ ӏуэхукӏэ жьэ куэдрэ сфӏихьэкъым. Быдыужьэ къэзыхуар дунейм ехыжащ. Сэ сыцӏыкӏуу садэгъуэгурыкӏуащ абы. Гугъу ехьу, и адэри и анэри япӏащ. Еджэн ӏуэху абы хэтыну къафӏэӏуэхуа губгъуэм итауэра? И адэр колхоз щӏы лъэныкъуэр игъэлажьэу, лэжьам я улахуэр яхуитхыу ауэдэу лэжьащ. Сэ тӏэкӏу илъэс щы-плӏыкӏэ сынэхъыжьщ мыбы нэхърэ.

Узыншэ Тхьэм тхуищӏ. Тхьэразэ пхухъу, щӏалэгъуалэ Бищӏохэ куэду щӏэс щӏэкӏынщи, абантэм къагуригъаӏуи, уэ хуэдэ къахэкӏын Тхьэм ищӏ. Упсэу. А студент гъащӏэхэм Борис япэу цӏыхугъэ хуэхъуахэм ящыщщ, и студент гъащӏэр зэгъусэу здагъэкӏуауэ Тэтрокъуэ Астемыр сыщымыуэм. Си гуапэу псалъэ уэстыну сыхуейт. Ди щӏэсхэм сынывоплъри. Хэт илъэс пщыкӏутӏ, пщыкӏущ, пщыкӏуплӏ, пщыкӏутху, пщыкӏух? Нэхъыбэр къызощтэри абийми щыкӏэ зогъэбагъуэри щэныкъуэ ирикъукъым. Бищӏэ Борисрэ сэрэ дыкъызэрызэрыцӏыхурэ дызэрызэныбжьэгъурэ илъэс щэныкъуэ мэхъу. Минрэ щибгъурэ блыщӏрэ тӏу гъэм зэгъусэу университетым дыщӏэтӏысхьэщ. Хъыджэбз цӏыкӏу гупым деитӏур дахэсуэ. Къедгъажьэри, Ну, мыхуэду жаӏэ, модэ зэ дызэфӏэнати, мыр абы игу ирихьатэкъыми, сэ ахуэду сыхуейтэкъым. Игъащӏэм псалъэмакъ дякум къыдэхъуакъым, а илъэс щэныкъуэм зэи дызэрыгъэкӏуэдакъым, сыт щыгъуи дызэрыӏыгъщ, дызэролъагъу. Ар зи фӏыщӏэр Борисщ. Борис хуэдэ цӏыху сэ игъащӏэм срихьэлӏакъым. и хьэлкӏэ, и щэнкӏэ, и цӏыхугъэкӏэ. Мыдэ идеальный человек жаӏэ, идеальнэу зыгуэр мы дунейм тету щытмэ, ар Бищӏо Борисщ. Мыдэ къэдгъэгубжьын, зыгуэр жедгъэӏэн жытӏэу ущыщӏалэм дей ӏэджэм утогушхуэ. Иужь дыщита щыӏэ, баз дыщызыпихьа щыӏэщ, зыгуэр жедгъэӏэнщ, мыхуэдэ едгъэщӏыну. Зэи а зытет шыӏэныгъэм, Шыӏэныгъэр ар губзыгъагъэм, ӏущыгъэм и лъабжьэу сэ къысщохъури, зэи къытхутешакъым. Борис и теплъэ къудейкъым, игукӏи, и псэкӏи. Цӏыху дахэ дыдэ. Борис и гъусэуэ мыдэ жаӏэ, разведкэм сыкӏуэнт, мыбы сыкӏуэнт. Борис и гъусэу дэни укӏуэ хъуну, Борис укъигъэпэжыну. Игъащӏэкӏэ укъэзымыгъэпцӏэн цӏыхущ. Сэ си гугъэмкӏэ къуажэр зэрыгушхуэн хуей цӏыхущ. Боря. Мыдэ иджыпсту жыдоӏэ мыхуэдэ цӏыхушхуэм мыр илэжьащ, мыдрей цӏыхушхуэм мыр илэжьащ, ар иретхакӏуэ, ар иреусакӏуэ, ар ирещӏэныгъэлӏ, ар хэту щрырет. Зэман блокӏ, абийми апхуэдизу лъагэу къытщыхъуахэр къыщещэщэхыж, зы закъуэтӏакъуи къахокӏ, нэхъыбэӏуи къыхокӏ, ауэ Лэжьыгъэр ежь жьы хъуащ, гупсысэр жьы хъуащ, нэгъуэщӏащ. Бори абы къыщхьэщыкӏыуэ, адыгэр псэухукӏэ дауэ щыткӏэу цӏыхуитӏ зэпсэлъэхукӏэ къагъэсэбэпыну псалъэхэр зыхуэзыхьэсауэ псалъалъэ жыхуэтӏэр, словарь жыхуэтӏэр къыдэкӏауэ хъуам. Апхуэдизу лэжьыгъэшхуэ хищӏыхьащи, дяпэкӏэ илъэс мин дэкӏауэ а псалъалъэхэр къыдэкӏыжу щытми, Бищӏо Борис жоуэ инышхуэу тетхауэ тетыну абы, сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, абы и лэжьыгъэм зыгуэр къыхалъхьэжынура, зыгуэр къыщӏагъужынура ахъумэ, абы и лэжьыгъэр зэи жьы мыхъун лэжьыгъэт. Хуабжьу сохъуапсэ фи жылэм апхуэдэ цӏыху телъыджэ къызэрыдэкӏам щхьэкӏэ. Студент гъащӏэм къыкӏэлъыкӏуэр шэч хэмылъу адэкӏэ къуажэ еджапӏэращ. Зэман куэдкӏэ Борис ди къуажэ еджапӏэм щымылэжьами, лъэужь дахэ а зэман кӏэщӏым къигъэнауэ къалэм игъэзэжащ. А зэманым у дерсыр зыту абыкӏэ урысыбзэ иригъаджэу щытауращ а зэманым Борис. Дерсыр зригъащӏэу абыкӏэ арэзы хъууэ къыщӏэкӏыж цӏыхухэм хуэдэтэкъым шэч хэмылъу Бориси. Зэман кӏэщӏ дыдэкӏэ щылажьэ пэшыр екӏуу къызэригъэпэщауэ щытащ. Борис езыры къалэм кӏуэжа нэужьи, зэман куэдкӏэ а урысыбзэр езыгъаджэу пэшыр зратар абы тегуфӏыхьу щӏэсауэ щытащ. Адэкӏэ абы и мызакъуэу. Езы зыхэт егъэджакӏуэ гупри щӏалэгъуалэ гуп зэгъусэу а зэманым зэдэлэжьауэ щытащ. Ахэм зэгъусэу спектакль дахэ дыдэ ягъэуври мис мы ди клубым къыщагъэлъэгъуауэ щытащ. Абы и гъусэу а зэманым ди къуажэ курыт еджапӏэм щегъэджэкӏуауэ, а спектакль дыдэм и гъусэу Борис и гъусэу щыджэгуауэ иджыпсту ди къуажэ ветеранхэм я советым и председатель Бетрожь Ибрэхьим утыкум къызогъэблагъэ.
Нобэ мы ӏуэху дахэм кърихьэлӏахэм сэлам гуапэ фызох. Щӏэныгъэлӏ филологие щӏэныгъэхэм я доктор Бищӏо Борис дропагэ. Фӏыуэ дызэрылъагъуу етхьэкӏащ. Борис и закъуэкъым. Коллективыр ауэдэу коллектив дахэт, фӏыуэ дызэрылъагъухэт псорикӏ. А зэманым Борис куэдрэ щымылэжьауэ щыту щытми, пэж дыдэу цӏыхухэр Еджэныгъэм дригъэхьэхыу, лэжьыгъэфӏ къигъэлъагъуу ахуэдэу ирихьэкӏа. Иужькӏэ щӏэныгъэм зи гур хуэпабгъэм щӏэныгъэ ӏуэхум яужь ихьа Налшык кӏуащ, адэкӏэ Москваи кӏуагъэщ, щӏэныгъэ куу зригъэгъуэтащ. Иджы нобэ ди къуажэр. Зэрыпагэ, ди къуажэр я щхьэ щӏаӏэт, адыгэбзэм ирилажьэу щыта Нало Ахьмэдхъан, Нало Заур сымэ яхэувау доктор наук хъуау Борис абыхэм яхэтщ икӏи абы и гъащӏэм теухуау уеплъу щыту щытым. Щапхъэ зытепхын цӏыху хъуа, Борис, узыншэ Алыхьым уищӏ, уи лэжьыгъэр ефӏакӏуэу. Иджырикӏ а тхылъым итщ уи ныбжьэгъухэм ятхауэ, илъэс блыщӏыр лӏыпӏэ уиувауэ аращи, дяпэкӏи дыпщогугъ, жыӏэу къикӏыу иратхауэ щытщи, дэри дыпщогугъ. Адыгэбзэр ебгъэфӏэкӏуэну иджырикӏ, иджырикӏ адыгэбзэр хъума хъуным теухуауэ лэжьыгъэ евгъэкӏуэкӏхэр нэхъ щӏэгъэхуэбжьауэ евгъэкӏуэкӏыну Алыхь разы къыфхухъуэ, узыншэ фыхъухъуэ. Иджыпсту тхылъымкӏэ дгъэзэжынщи. Борис щӏэныгъэлӏ куэдым зыкъыхуагъазэу и псалъэ зыхрагъэхыну яфӏэфӏу тхыгъэ зыкъом итщ. Абыхэм ящыщ зыбжанэм щыгъуазэ фыхуащӏынщ Хьэтуей курыт еджапӏэм и еджакӏуэхэм. Ахэр Бэвыкъуэ Къантемыр, Исипан Инал, Тохъу Арианэ сымэщ. Гъут Ӏэдэм, Филологие щӏэныгъэхэмкӏэ доктор, профессор. Ди узэщӏакӏуэхэм ящыщым зэрыжиӏащи, тхыдэ зимыӏэ лъэпкъыр адрейхэм ядэгъуэгурыкӏуэфынукъым. Апхуэдэ дыдэщ бзэм и ӏуэхури. Зи бзэ зимыӏэ лъэпкъыр щымыӏэж палъэщ. Абы и лъэныкъуэкӏэ къалэн тӏуащӏэ я пщэ къыдохуэ анэдэлъхубзэр зи ӏуэхущӏафэхэм, тхакӏуэхэм, журналистхэм, егъэджакӏуэхэм, искусствэм и лэжьакӏуэхэм, Ауэ а псом хэгъэщхьэхукӏын хуейщ адыгэбзэм и тхыдэр, и нобэр зыхуэдэр, и пщэдейр зэрыхъун къэзыхутэ, зыдж щӏэныгъэрылажьэхэм къаулъэпхъэщыжращ ди бзэр щӏэблэм яӏэпымыхуу къэзыхъумэнури, зиужьын, зимыужьынри зэлъытари. Мис а зи гугъу тщӏы щӏэныгъэрылажьэхэм я пашэу куэд щӏауэ къогъуэгурыкӏуэ филологие щӏэныгъэхэмкӏэ доктор Бищӏо Борис. Сэ куэду щогуфӏыкӏ, къикӏуэтрэ ешрэ имыщӏэу ар лэжьыгъэ ӏэнатӏэм зэрыпэрытым. Абы кууэ зэхещӏэ, и пщэ дэлъ жэуаплынагъэм и инагъыр, икӏи лъэкӏ къигъанэкъым адыгэбзэм и купщӏэр, и зэхэлъыкӏэр къэхутэным, абы и мыхьэнэр дунейпсо щӏэныгъэ утыкум щыгъэлъэгъуэным хуэунэтӏауэ. Борис щӏэныгъэлӏ щэджащэ и мызакъуэу икӏи цӏыху зэпӏэзэрытщ. Иджырей адыгэлӏым и щапхъэ ухуеймэ, абы ублэкӏрэ нэгъуэщӏ къыщӏэплъыхъуэн щыӏэкъым. Къылъэщӏыхьэн уигъэлъыхъуэну и ӏуэхухэм хуэӏэкӏуэлъакӏуэщ, ныбжьэгъуагъэм хуэпэжщ, нэхъыжьым и щӏыхьыр ехъумэ. Езыр зи пашэ гупыр егъэгушхуэри, лэжьыгъэфӏхэр кърегъэхъулӏэ, и нэхъыщӏэхэр тэмэму еущий. Бищӏо Борис хуэдэхэр зырызщ. Апхуэдэхэр бгъэлъапӏэмэ, уи лъэпкъ, уи щхьэ бгъэлъэпӏэжу аращи, сохъуэхъу илъэс куэдкӏэ тхуэузыншэну, езы зыщӏэхъуэпсхэм дэ дызэрыхуэхъуапсэ тӏэкӏури щӏыгъужу къехъулӏэну.
Щӏэныгъэлӏ цӏэрыӏуэ Бищӏо Борис и ныбжьыр хыщӏрэ тхум щыщӏэдзауэ Тӏымыжь Хьэмыщэ хуитха тхыгъэр. Адыгэбзэм и тет, адыгэбзэм и ӏункӏыбзэӏухыр зыӏыгъ адыгэбзэм и хеящӏэ нэхъыщхьэ. Мы синоним псалъэхэр Бищӏо Борис и цӏэм гуэгъу хуэхъуауэ зэхэпхынущ къэзыцӏыхухэм и ныбжьэгъуфӏхэм къыхужаӏэу. Сэ а псалъэхэм егъэлеиныгъэ лъэпкъ хэслъагъуэркъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ сощӏэ, сыт хуэдэ упщӏэкӏэ зыхуумыгъазэми Борис деж жэуап зэрыщыбгъуэтыныр.

Абы а хьэлыфӏыр псыхьа щыхъуащ Борис къыщалъхуа, щапӏа, и сабиигъуэ щигъэкӏуа Хьэтуей къуажэрщ. Щеджа школырщ, школ нэужьым къулыкъу щрихьэкӏа Германиерщ. Мыбдежым Борис Налшык дэт щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтыр къыпэплъэрт, минрэ щибгъурэ ищӏ гъэм. Москва СССР-м щӏэныгъэхэмкӏэ и академием, бзэщӏэныгъэхэмкӏэ и институтым и аспирантурэр, минрэ щибгъурэ ищӏрэ плӏы гъэм а а институт дыдэм и кандидат лэжьыгъэхэр, минитӏрэ хы гъэм и доктор диссертациер, къэбэрдей-шэрджэсыбзэ грамматикэр, лексико-фразеологие и лъэныкъуэкӏэ ехьэлӏа ӏуэху гугъухэр. Институтым къыщыува япэ махуэхэм щегъэжьауэ Борис лэжьыгъэшхуэхэр щрихьэкӏыу щригъэдзащ. Псалъэм папщӏэ, адыгэбзэм и причастие минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ зы гъэм, Еянэ классым папщӏэ учебник, Ебгъуанэ классым папщӏэ хрестоматие, Русско-Кабардино-Черкесский разговорник Тӏымыжь Хьэмыщэ сымэ я гъусэу. Куэдкӏэ нэхъ гугъущ щхьэ закъуэ мыхъуу гупым урапашэу лэжьыгъэр епхьэкӏыныр. Аращи, минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ бгъу гъэм къыщегъэжьауэ Борис зэи къэхъуакъым гупым и пщэ къралъхьа къалэн щимыгъэзэщӏа. Сыт щыгъуи щапхъэ трахыуи мэлажьэр. Абы и зы щыхьэтщ Борис зыхэт и гупым иужькӏэ къыдагъэкӏа лэжьыгъэшхуэхэр. Русско-кабардино-черкесский словарь, минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ бгъу гъэм, Учебный русско-кабардино-черкесский словарь, минитӏрэ пщыкӏух гъэм, нэгъуэщӏхэри. Институтым и закъуэкъым ар щыплъагъуныр, урысейпсо, къэралпсо зэӏущӏэшхуэхэм къыщыпсалъэуи щрихьэлӏэнущ. Бищӏо Борис и лэжьыгъэм ящыщым зыкъыщызтезгъэувыӏэнут. Ар цӏыху зэхуэмыдэхэм, ӏуэхущӏапӏэхэм зэрыхэтыр, цӏыхухэм зэрыдэлажьэрщ. Дауикӏ, ар щӏэныгъэлӏым и къалэным хыхьэркъым е пщӏэ гуэр къыпэкӏуэу аракъым, атӏэ ӏуэхутхьэбзэ къудейрщ. Куэд мэхъу а ӏуэхутхьэбзэхэр, ауэ дэтхэнэ зы цӏыхури Борис бгъэдыхьауэ зэи гулъытэншэ щищӏа къэхъуакъым. Бищӏо Борис къызэрыхэдгъэщащи, Адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ езыгъаджэ еджакӏуэхэм гущӏапӏэу ядолажьэ. Ар плъагъунущ лекцие къеджэу минрэ щибгъурэ бгъущӏ гъэхэм щегъэжьауэ университетхэм, школхэм къыщрагъаджэу. Сэбэп яхуохъур адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ щрагъаджэ еджапӏэхэм, адыгэбзэмрэ адыгэ литературэ езыгъаджэ дэтхэнэ зы еджакӏуэхэми. Мыбдеж щӏыджыкӏакӏуэхэм щӏэупщӏэу зэхэпхынущ. Апхуэдиз лэжьыгъэрэ апхуэдиз ӏуэхурэ лъэпкъым Хэкум бгъэдэзылъхьэ Борис къэралым сыт хуэдэ гулъытэ лей къыхуищӏыр жаӏэу. Борис абы мыхьэнэшхуэ иритыркъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ ар зыхуэлажьэр и бзэрщ, И лъэпкъращи. Ар зыхуэлажьэ и бзэмрэ и лъэпкъымрэ ар къыгурыӏуэмэ, ӏуэхур зэфӏэкӏауэ къелъытэр. Дэ мы зы гъуэгуанэм дызытепсэлъыхьыну тхузэфӏэкӏар Бищӏо Борис щӏэныгъэлӏ къудейрщ. Дытепсэлъымыхьу къэнащ Бищӏо ныбжьэгъум, гъэсакӏуэ еджакӏуэм, чэнджэщэгъу ӏущым, Къуэ гумащӏэм, анэкъилъху махуэм теухахэр. Сэ икӏи укъызогъэгугъэ а къезбжэкӏа дэтхэнэ зыми сыпхутепсэлъыхьыну. Илъэс тӏощӏрэ тхурэщ абы ихьынури, абы узыншэу дынэсрэ ди щӏэблэм я иджырей псэлъэкӏэм хуэмыкӏуэу къану щытмэ, уэ бгъэса щӏэблэхэм делъэӏунщ.

Псалъэфӏ куэд хужыпӏэфынущ Бищӏо Борис. Щӏэныгъэ унафэщӏу япэ дыдэу диссертацие Борис зригъэтхар сэращ. Диссертацием ӏуэху зесхуэу Черкесскрэ Мейкъуапэрэ зыбжанэрэ сыкӏуэн хуей хъуат. Уи насыпщ, апхуэдэ цӏыху губзыгъэм и нэӏэм ущӏэту диссертацием узэрелэжьымкӏэ, къызжаӏэрт сызыбгъэдыхьэ псоми. Бищӏом и фӏыщӏэщ сэ щӏэныгъэм япэ лъэбакъуэхэр зэрыхэсчар икӏи ар си унафэщӏу зэрыщытам къыдэкӏуэу апхуэдэ цӏыхум и гъусэу сызэрылажьэм срогушхуэ. Куэдым къацӏыху Борис, фӏыуэ къалъагъу, бгъэдэлъ щӏэныгъэм пщӏэ къыхуащӏ. Сыт хуэдэ упщӏэкӏэ, чэнджэщкӏэ, нэгъуэщӏ ӏуэху гуэркӏэ убгъэдэмыхьами, укъигъэщӏэхъунукъым, сэбэп къыпхуэхъунущ. Бзэм теухуа щӏэныгъэлӏхэм ятха псори фщӏэн хуейщ, ауэ фэри фи ӏуэху еплъыкӏэ фиӏэжыпхъэщ, жеӏэ Борис. Узыншагъэ быдэ иӏэрэ ищӏ мурадхэр Алыхьым къыхузэпищэу, илъэс куэдкӏэ иджыри дяпэ итыну Борис дыхуохъуахъуэ, ар зи унафэщӏ адыгэбзэ къудамэм щылажьэ псори.
Еджакӏуэхэми, егъэджакӏуэхэми я псалъэ зэхэфхащ, ауэ псалъэмакъыр ирикъуа, нэгъэсащ жысӏэфын хуэдэу сэ къысщыхъуркъым щӏэныгъэлӏ псалъэ зэхэдмыхауэ. Абы къыхэкӏыу псалъэ естыну сыхуейт Гъут Ӏэдэм.
Хьэтуейм зэрыщыту, зы псалъэ хужысӏэну сыхуейщи, фи тхыдэм ухэплъэу щытымэ, мыкӏуэдыжыну тхыдэм къыхуэнэн хуейуэ. Лӏыфӏ куэди къыдэкӏащ, цӏыху ӏэзэ куэди къыдэкӏащ. Лӏыхъужьи, инженери, тхакӏуи узэрыгушхуэнхэу. Мы къуажэм сыщыщащэрэт, сыщымыщми, зыгуэркӏэ сегъэщӏылӏауэ щытащэрэт щӏыжыпӏэн. Апхуэдэ фи тхыдэм хызолъагъури Алыхьым фригъэфӏакӏуэ. Нобэм укъеплъу щытмэ, дыкъыщыдыхьэм тлъэгъуа къудейм и закъуэм, Мы къуажэм сыдэсащэрэт жиӏэу уригъэхъуапсэу фыхъуэпсэгъуэщ. Фи пщэдейм сэ сыкӏуэцӏрыплъыну щэ сыблэгъуаплъэкъым, ауэ мыбдежым щыс ныбжьыщӏэхэм сахоплъэри, Си мор мыращ, модрей мыращ жызмыӏэми, хьэкъыу си фӏэщ мэхъу си нэм къилъагъухэм ящыщ гуэр тхакӏуэшхуэ зэрыхъунур, щӏэныгъэрылажьэшхуэ зэрыхъунур, инженерышхуэ зэрыхъунухэр. Алыхьым къывигъэхъулӏэ, фи насыпыр Алыхьым къигъэбатэ. Иджы мы. Нобэ мы ӏуэхур зэгъэщӏылӏа Борис и гугъу сщӏынщи, нэхъ лӏыфӏ дыдэу, нэхъ зи цӏэ жыжьэ ӏуауэ мы къуажэм къыдэкӏар, ди лъэпкъым къыхэкӏахэр къэппщытэу щытмэ, абыхэм ябгъурыуващ Бищӏо Борис. Дыщогуфӏыкӏ, дрогушхуэ. Нэхъыщӏэу щытми, Зэрынэхъыщӏэм хуэдэу, япэ ита нэхъыжь зыкъом япэ ищыжащ, дэри дяпэ ищауэ апхуэдэущ къызэрыслъытэр. Ар псалъэ гъущэу щымытын щхьэкӏэ, мыпхуэдэр нывжесӏэну сыхуейщ. Абы япэ итахэм зыри ящӏатэкъым, Борис къэунэхущ абыижми, псори абы зэфӏигъэкӏыжащ жысӏэу, ари схужыӏэнукъым, ауэ, Бищӏо Борис адыгэбзэм елэжь гупым я пашэ щыхъуам щегъэжьауэ, адыгэбзэм елэжьын ӏуэхур нэхъ къызыщӏэрыуауэ, зыкъригъэӏэтауэ зэрыщытыр хьэкъыу сэ сощӏэ, си нэкӏэ слъэгъуащ. Нэгъуэщӏ зы хэмылъу щытми, а тхылъ щӏыхушхуэ. Илъэс пщӏы бжыгъэкӏэ а институтым щылажьэ, абы зи ӏуэху зыгуэркӏэ егъэщӏылӏахэр кӏэрыщӏауэ яхуэмыухыу щытар, езыгъэухыжу, тхылъ щхьэхуэу къыдезыгъэгъэкӏар. Абы и закъуэщ жысӏэнкъым, ауэ я пашэу щытар Бищӏо Борисщ. Абы къыкӏэлъыкӏуэу езы адыгэбзэм и проблемэ зыбжанэ. Япэ итахэм зыхамыгъэкӏауэ, мыубзыхуауэ къэнауэ зэзыгъэзэхуар Борисщ. Абы къыкӏэлъыкӏуэжу зым адрейр къыкӏэлъыкӏуэу псалъэгъэнахуэ, псалъалъэ зыбжанэ а гупым я ӏэдакъэ къыщӏэкӏащ, Борис я пашэу. Борис зэлэжьыр адыгэбзэщ. Дэрикӏ, дызэрылажьэр адыгэбзэра, дызыхуэлажьэр аращ, дызэлэжьри аращ. Дэ зы ӏэмыщӏэ из фӏэкӏа дыхъуркъым. Дунейм миллионырыбжу, миллионищэрыбжу, миллиардым щӏигъуауэ лъэпкъ тетхэщ. Мынэхъыфӏу пӏэрэ? Дэ ди бзэр зыщыдгъэгъупщэжрэ нэхъ Дунейм теӏуа бзэ гуэрым зеттыжу щытмэ, жыӏэущӏэ, ауэдэ упщӏэ къэбгъэув хъунущ. Абы къэбгъэув хъун къудей мыхъуу, апхуэдэу псалъэкӏэ жамыӏэу щытми, абы иригъуазэ ӏэджи къытхэтщ. Ар пэжщ, абы къехьэкӏ-нехьэкӏ щыӏэкъым. Ауэ иджы мы дуней дызытетым зэ зывгъази девгъэплъыжыт. Цӏыхур, зыр нащхъуэщ, адрейр нэфӏыцӏэщ. Зым и щхьэцыр сырыхущ, адрейр щхьэц фӏыцӏэщ, зыр хужьыбзэщ. Дыщыпсэу щӏыпӏэр, зыр сэтейщ, зыр къуршщ. Зы псыр уэрщ, адрейр псы инащ. Ещанэр шэд дыдэщ. Мы Алыхьталэм, мис мы лъэгур зэрыджафэм хуэдэу, дунейр джафэу Псори зэщхьыркъабзэу хуэмыщӏыну пӏэрэт? Хуэщӏыну къыщӏэкӏынут, ауэ абы щыгъуэ гъащӏэ щыӏэжынутэкъым. Зэщхь куэду дызыхэмыту щытмэ, дэтхэнэ зыми къызыхэкӏар имыгъэлъэпӏэжу щытмэ, къыпимыщэу щытмэ, къыпримыгъащэу зыгуэр химыгъахъуэу щытмэ, абы щыгъуэм дунейр хуэм-хуэмурэ Екӏуэкӏыурэ екӏуэкӏыурэ къутэжыпэну аращ. Ди бзэр фӏыуэ щӏэтлъагъун хуейр сытми ди гум нэгъуэщӏ къэмыкӏыу аракъым. Фӏыуэ щӏэтлъагъун хуейр мы гъащӏэр мыкӏуэдыжын щхьэкӏэщ. Борэрэ Борэ и гупымрэ зыхуэлажьэр, мис а зэмыщхьныгъэр, дэ дызыщыщыр, а тӏэкӏур яхъумэну, ягъэбэтэну, ягъэбэгъуэну аращи, Алыхьым иригъэфӏакӏуэ, а Борис хузэфӏэкӏым хуэдэ зыхузэфӏэкӏын, нэхъыбэ зыхузэфӏэкӏын, абы щхьэпрыкӏыжын куэд мы къуажэм иджыри къыдигъэкӏ.
Борис хамэ къэралхэм зэрыкӏуэрейр уеблэмэ, зекӏуэлӏ щӏэныгъэлӏ зэрыфӏащам дэтхэнэ зыри щыгъуазэу къыщӏэкӏынщ. Апхуэдэ зекӏуэхэм. Хъанджэрий я гъусэ си гугъэщ сыщымыуэу щытмэ, ди гуапэт Борис хамэ къэралхэм щыкӏуэм и деж адыгэбзэ ӏуэху и лъэныкъуэкӏэ зэрихуэхэм, абы нэмыщӏкӏэ уэ езым жыпӏэну узыхуейхэми дебгъэдэӏуам. Борис илъэс пщыкӏубгъу ипэкӏэ хамэ къэрал дыкӏуауэ япэрей дунейпсо конференцэ

Чемоданышхуэ иӏыгът Адыгейм щыщу зы профессор Къэрэшей-Шэрджэсым сэрэ зы абазэ профессор сытми зы гуп дыхъуауэ дыкӏуэт. Сыкъеплъри, Къэбэрдейр, дэри дыкъэбэрдейщ, ауэ Къэбэрдей Хьэжрэт сэ Шэрджэсым сыщыщщ. Уей, мы Къэбэрдей щӏалэжьым дунейр къищэхуну джэдыгуи сыти къищэхуну Тыркум къэкӏуауэ къыщӏэкӏынум. Ауэдэ фэр есплъа япэ дыдэ. Ауэ дынэсри. Абы щыпсэухэм сувенирти, тхылъти, сыти, итӏанэ щыгъын зэхъуэкӏ сыт ар илъу арат нэхъ. Абы дыщыӏэхуи зы тыкуэни щӏыхьакъым. Абы сувенир е къуажэм, е ӏыхьлыхэм сытхэм къихьыну щӏэныгъэм теухуауэ тхылъти, сыти ар зэрихьэу ауэдэу дунейм тетщ. ӏейуэ сигу ирихьащ, алъандэрэ дызэныбжьэгъущ, цӏыхугъэ хэлъщ, ӏейуэ щытхъуащ, цӏыху щабэщ, ара мурат, ауэдизу щабэкъым Борис. Мыдэ дэ ди бзэм принцип жыхуиӏэ псалъэр хэткъым. Принцип жыхуаӏэр иӏэщ. Пэж щыжамыӏэм де, пэж щамыщӏэм де, япэ ита бзэм и унафэщӏу щытам абы жриӏащ, сэ зэхызохыжри, мышынэу унафэщӏми пэувыфынущ. Мис а принципыр иӏэщ. Къимыкӏуэту, мыдэ зауэм дей уэ умызауэмэ, уэ уаукӏынущи лӏыгъэ пхэлъын хуей мэхъу. Ауэ гражданское мужество жыхужаӏэр. Борис пэж куэдрэ жеӏэ икӏи лэжьакӏуэшхуэщ. Цӏыхур фӏыуэ елъагъу езыми, цӏыхуми фӏыуэ къалъагъу. Итӏанэм фи къуажэм зы щыщӏэныгъэшхуэ фиӏэщ. Ди къуажэм нэхърэ фынэхъ бейщ, фынэхъ зэпэщащ. Дэ ди къуажэми щӏэныгъэлӏ куэд къыдэкӏащ, ауэ фыкъыттокӏуэ. Мыдей къэскӏухьати, ар зи фӏыщӏэр къуажэм и унафэщӏра? Абыи фӏыщӏэ гуапэ хужысӏэну сыхуейщ. Япэм зэ дыкъэкӏуауэ щыта мы къуажэм. Налохэ теухуауэ. Абщыгъуэм тлъэгъуамрэ нобэ тлъагъумрэ шыумрэ лъэсымрэ зэхуэдэр. Фи насыпщ апхуэдэ цӏыху зэрывиӏэр. Алыхьым фригъэфӏакӏуэ. Узыншагъэ Алыхьым къывит. Нобэ мы зэӏущӏэр къызэгъэпэщыным. Мис, къуажэр зэрыщыту къыхэтащ жыпӏэмэ, си гугъэмкӏэ сыщыуэнукъым. Ауэ псом нэхъапэу дауикӏ мис къуажэ унафэщӏыращ. Анзор, сэ къыслъысу икъукӏэ сыпхуэрэзыщ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, мис уэ узэрылажьэр зэманым мис псоми долъагъу, къуажэр зыкъеужьыж, къуажэр къощӏырэщӏэж. Уигурэ уи псэрэ етауэ мы къуажэм узэрыхуэлажьэр псоми долъагъури, Тхьэм ухущӏигъэхьэ. Фӏыщӏэ хуэсщӏыну сыхуейщ, итӏанэ, мис, мы ди школым и унафэщӏхэм, и егъэджакӏуэхэм, абы щеджэ еджакӏуэ цӏыкӏухэм, мыдэкӏэм, мис мы нобэ ди зэӏущӏэр щекӏуэкӏ культурэмкӏэ унэм. Библиотекэм, музейм и лэжьакӏуэхэм сытми нобэ икъукӏэ лъагэу зызывгъэлъагъужащ, икъукӏэ нобэ пщӏэшхуэ къысхуэфщӏащи, Тхьэразэ къыфхухъу. Гу зэрылъыфтащи, пшыхьым кърихьэлӏахэм псалъэ гуапэ, псалъэ дахэ куэд хуагъэфэщащ щӏэныгъэлӏым. Икӏи, хъуэхъуу къыхужаӏар къехъулӏэу, ди нобэрей щӏэблэм щапхъэ яхуэхъуу иджыри илъэс куэдрэ узыншэну ди гуапэщ. Бищӏо Борис.